te safunɛ sahara safunɛ sahara safunɛ sahara e te in ka di koyi kosɛbɛ la hawla ni basigi don awɔ a bi maa lafiya a bi galabu kɛnɛya ni ala cɛ yi non ɛ ne b'a dɔn e ka tension bɛ cogo min na bi e non te in bɛ lafiya n'i ma nin min n'i ma te safunɛ sahara min a a a ka cɛ kɛmɛ ka gawusu i ka patron samuka kalanden te yan A kɛ ka taa te kɔrɔ den dɔ sigi min tɛ safunɛ sara ye a n bɛna safunɛ sara d'i ma terikɛ i b'o min o b'i lafiya o tɛ i ye dɔ kɛ ko min na ten sa bara a banna dɔ b'a kɔnɔ a ye maa tɔw bin sa i fana sa ko in na jama in ma ee ni dɔ b'a kɔnɔ o di yan maa tɔw bɛ yen tɔ jumɛn e kelen bɛ se ka nin bɛɛ min cogo di o ma barada ku b'e de bolo wa hali n'a ku tɛ n bolo kɛ alors f'i ka maa tɔw fana de jate minɛ o. hali sini n b'a min e kelen mana vɛri fila min e safunɛ sahara la a bɛ n ɲagami b'a bɛɛ min Tu- hali n'a ka di n bɛ karitɔn kunu i ye awɔ o kunu k'i de jɔ an sigilen filɛ te in bɛ bɔ an ka so de basi den basi banambakaw ka dugutigi basi ala ka hin- da a dayɔrɔ nɛma ami. o den busuru sinpara awɔ voilà te in bɛ bɔ yen de hmm? ani zafiya ani isil sinpara ani modɛli sinpara ah. ani zumana sinpara eh? an bɛ yen de cɛw ala k'a ni ala k'a ni sababa bɛn siga t'a la ami n dɔgɔ basi tɛ ne ɲɛ awa i k'a dɔn nura fm hmm? ɲininkali bɛ kɛ ko yalima a kɔrɔ ye jumɛn ye nura kɔni ye yeelen de ye an k'a bila sira fɛ yeelen o tuma a banna n'a faamuna ten a banna alhamdulilayi a banna o kumana sa min ye awa i k'a dɔn n denmuso labani la lumière i k'a dɔn k'a fɔ zeyinabu nura tɔgɔ in dalen bɛ ale la siga t'a la ala k'a ni sababa bɛn yarabi kunnafoni an sigi kun don siga t'a la waati o bɛ ka taa a bɛ taa awa i k'a dɔn abubakar sisɔgɔ sisɔgɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn tanga ani waati warakeji an k'ale fo awɔ wizi soninke k'a ka salamu aleykum nura fm sanfɛ alima ɲare alhaji segu ahan k'a fana ka Tiɲɛ don dɛ Alima Ɲare bi fo ka Aramata fana Dunbiya Aramata Dunbiya ale fana bɛ Faransi a fana bɛ fo k'a waleɲuman dɔn siga t'a la n dɔgɔ kunnafoni kɛnɛ eh. an sigi kun don min ye awa i k'a dɔn indicateur du renouveau o kɔni n b'ale ta cawu eh. indicateur a kuma bɛ a ko di i k'a dɔn min ye o de a de kuma bɛ indicateur kɔnɔ o de ko di kunu an kɔrɔ eh. Ghana jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Akara Akara CEDEAO awa i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛra n dɔgɔ awa i k'a dɔn laɲini min b'u bolo ka ɲɛ sin anw ka transition ma, a ɲɛfɔ, o de ye awa i k'a dɔn yanni octobre kalo tile 31 cɛ, anhan fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kalataw tɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'an k'o o fɛɛrɛ n'o dabaliw o kalandiriw ko k'o ci olu ma teliya la n'o ma kɛ n dɔgɔ ko ɲangini bɛrɛ bɛ u bolo ka ɲɛsin awa i k'a dɔn maa dɔw ma anw ka jamana in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Wagner ko kuma min n'o bɛ ka fɔ n'o ye Kaw ka jamana ye n'a jirala k'a fɔ k'olu ka maa dɔw bɛ an minnu bɛna bolo nɔ kɛ yasa u bɛ se ka na awa i k'a dɔn kɛlɛ kɛ anw ye cogo min ka kɛlɛ kɛ a k'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛsu ale ka kɛlɛ tuguni k'an ka ɲɛmaa dɔw k'olu lakana a a ko a ko chef d'état minnu bɛ yen n'u bɛ CEDEAO tɔgɔ la k'u b'o fana juguya la dɛ o bɛnnen t'u ma bi o bɛnnen t'u ma sini i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO communauté é des états de l'Afrique de l'Ouest L'Ouest. kunu Ahan. Ghana jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Accra Accra. i k'a dɔn k'a fɔ u ye ɲɔgɔn lajɛ balalen belebele o boloda n'a bɛ wele ko sommet extraordinaire Tiɲɛ. a kɛra awa i k'a dɔn Mali Mm. ani Guinée Conakry Tiɲɛ. a kɛra anw de kan Mm. Masiri Kaba y'a jira k'a fɔ ninnu minnu filɛ nin u kɔni haminen don u jɔrɔlen don Awɔ. sabu min ye anw ka kalata a waati bɛ ka gun Kosɛbɛ. nka o n'a ta bɛɛ u ɲɛ tɛ sira la anw kɛlen bɛ ka sira min ta min bɛ se k'a to kalataw bɛ se ka labɛn cogo min ani karama kɔnɔ a ko o tuma na sa u y'a jagoya anw kan k'a jira an na k'a fɔ yanni octobre kalo tile bi saba ani kelen cɛ k'an ka sɛbɛnden ci u ma min bɛ anw ka kalataw a labɛn cogo bɛɛ lajɛlen min bɛ se k'a to février kalo min a fɔra ko kalaw bɛ ta a bɛ se ka ta ka bɛn o kɔnɔna ma cogo min a y'a jira a ko di

ɲɛsin awa i k'a dɔn anw ka jamana fila in de ma sabu jamana fila in bɛɛ lajɛlen fanga barila ka bila ye de caw kɛra n'o bɛ kudeta n'o b'o kofɔ Masiri Kaba a ko a ko chef de l'état i k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ gine kalo wɔɔrɔ o de dilen bɛ u ma kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ gine k'u k'u jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na kalataw u k'o labɛn min bɛ awa i k'a dɔn u ka jamana faama kɔrɔ n'o bɛ alifa kɔnde kofɔ k'a labila u k'o don ma teliya bɛ se ka lafiya cogo min o bɔlen kɔ anw ka transition awa i k'a dɔn ba maliba in kɔnɔ ni maa kofɔlen ninnu n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye u y'a jira anw na k'a fɔ k'u kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don sabu min ye février kalo o de fɔra san 2022 ko kalataw k'u bɛ labɛn o kɔnɔna na nka olu ɲɛ bɛ losolasa de la u ɲɛ bɛ farifaga la u ɲɛ b'a la awa i k'a dɔn giribasa tɛ ka kɛ a nɔfɛ wa a laban k'a bɛ u jɔrɔ kosɛbɛ o tuma na u ye laɲiniw de kɛ ko k'an jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min ye waati min fɔra transition kɔnɔna na an k'an jija o waati an kana bɔ transition kana bɔ o kɔnɔ o bɔlen kɔ février kalo min fɔra ko kalataw bɛ boloda i k'a dɔn an k'an jija o février kalo awa i k'a dɔn a ka kɛ o fana kɔnɔ CEDEAO u y'a ɲini awa i k'a dɔn anw ka jamana faamaw fɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye maɲɔgɔnlonw ye minnu bɛ se ka kɛ awa i k'a dɔn yanni kalata ka na le 22 euh, euh, euh, fe- octobre eh, février kalo la Février. san 2022 Awɔ. o maɲɔgɔnlɔ ninnu o calendrier Ye. k'an k'an jija k'o bɛɛ labɛn Ah. k'o kɛ sɛbɛnden ye k'o bila k'a di olu ma yanni Hi, octobre hi. kalo Ɔhɔn. san 2021 yanni o tile bi saba ani kelen Tiɲɛ. yanni o cɛ Ayiwa. Masiri Kaba A ko di? a ko min ye nin ko in ye Eh. jɔn ko ala awa i k'a dɔn a bɛ fɛn caman kofɔ A b'o fɔ. nka Eh. conférence kɛbaa minnu filɛ nin ye n'o ye CEDEAO maaw ye Awɔ. u ko k'o dama fana tɛ koyi Ah. olu ye min laɲini Ah. awa i k'a dɔn f'o ka kɛ keta ye Ah. n'u ma kɛ keta ye Awɔ. i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɛn bɛ ka laɲiniw kɛ Ye. CEDEAO ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ u k'a lajɛ ka maaw tɔgɔw sɛbɛn Awɔ. maaw k'a fɔ k'u bɛ ɲangini ta ka da anw k'o tɛ koyi Ah. maa minnu bɛ yen minnu bɛ k'u banamini Ehi. yanni waati in ka se Ah. minnu bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ kɛrɛfɛ Kɛrɛfɛ. ka dabali wɛrɛw tigɛ kɛrɛfɛ Awɔ. min bɛ se k'a to kalata in kana kɛ a waati Ah. maa fɛn fɛn de bɛ k'o kɛ Awɔ. awa i k'a dɔn k'u na wulikajɔ kɛ awa i k'a dɔn ka ɲangini bere ta o tigilamɔgɔw kama Ye. k'olu sɛbɛkɔrɔ muso ayiwa a ko kelen kelen min ye awa i k'a dɔn u bɛ o bali awɔ taa ni ka segin o tigi n'a ka denbaya u b'u bali o la fewu e tɛ se ka taa fan si fɛ ni maliba in kɔnɔna tɛ filanan ye min warimugu bɛ maa minnu bolo n'o dan bɛ banki la o b'u tɛgɛ da o warimuguw bɛɛ kan dayi dayi kɔnti fɛn fɛn bɛ yen hali ni e ja bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ u b'u tɛgɛ da o kan e tɛna se ka wari ta bilen CEDEAO u y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'i k'a dɔn k'a fɔ liste d'individus o tɛ tɔgɔw ye sa wa k'o de ka di min ye awa i k'a dɔn ɲangini bere bɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ma o tuma u ka maaw bɛ yan minnu fana ɲɛ maana bon bɛ minnu ɲɛ bɛ ko in na masiri kɛbaa k'o bɛɛ ka bɔ yen CEDEAO y'a jira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don sabu awa i k'a dɔn jamana marabaa kɔrɔ minnu bɛ yen ani politikimaa dɔw bɛ yen ko tigɛ bɛ ka da olu kan minɛli sugu dɔ bɛ ka da olu kan k'o ye fɛn ye fɛn min n'o kɛn bɛ ka olu sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ ye ma fa k'a lajɛ o fana ka dabila min ye an ka ji dɔ kan a jisuma kɛ an ka jikalan na min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn an b'o dabila wa o dabilali yɛrɛ fana tɛ koyi k'a lajɛ awa sariya ye min fɔ an ka se ka to awa i k'a dɔn o sariya kɔnɔ Ayiwa. n dɔgɔ Ne. ɛɛ n y'o de f'i ye Awɔ. mali ee n ka tɛ n b'a f'i ye a ma nɔgɔ dɛ Ayi. nka n'an bɛ taa An bɛ se. bilahi an bɛ se Walahi. parce que Ɔhɔn. ɛ, min ye awa i k'a dɔn CEDEAO bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin Ah. maa hakilina jugu dɔw de bɛ yen, olu de bɛ se CEDEAO ma ka nin kuma ninnu bɛɛ A bɛɛ y'o ye. décortiquer CEDEAO ye Awɔ. u bɛ wowo ci ni kulekuleba fɛn fɛn na a bɛɛ de ye nin ye n'o tɛ CEDEAO CEDEAO CEDEAO n ko Mali don Mali don a sigira yan nin e, don min na ninnu bɛ bɛnbɛn juguw kɛ anw nɔfɛ ka jamana wari manger k'a k'u sago ye CEDEAO hmm. an kulela bɛɛ ɲɛ b'a la a tulo b'a la bɛɛ tulo b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la CEDEAO ma se ka wuli k'a f'u ye a y'a dabila a y'a dabila ɔ bi min u y'an joli susu k'a tɔ to an kolojalan ye CEDEAO b'a fɛ u k'an kolojalan fana kɛ kolari k'o sɛbɛkɔrɔ susu k'o ɲɔɲɔ k'o ban wa abada an b'a sigi k'u lajɛ abada o ti kɛ CEDEAO in ti dɔwɛrɛ la u yɛrɛ dama jamana faamaw la eh. jamanadenw lafasali tɛ ayi ayi jamana faamaw lafasali France ka baarakɛminɛn wa dun problème min don n'i m'a ta u ka dabada la ah. ɛlɛ ni baara de b'i bolo nous on a on a des problèmes ayi an b'u kolo an yɛrɛ fɛ yan ça va pas mhm. an yɛrɛ dama tɛ ka ɲɔgɔn minɛ bon an yɛrɛ damaw de bɛ ka nin fana sugusugu CEDEAO mɔgɔw mɔgɔw mɔgɔw bolo kosɛbɛ n'o tɛ an bɛ ɲini ka sa aw bɛ kalo wɔɔrɔ kalo seegin ko kuma na n'an y'a kɛ nin cogo in na n bɛ n bɛ min f'i ye a ti kɛ fɛn wɛrɛ bɛ kɛ san naani san duuru kɔfɛ min ka jugu kudeta ayi a ti kɛ min mɔgɔ sugu ye olu tɛ taa an ka jamana ye o Ah. awɔ malidenw ni mana sigi ka bɛn fɛn min kan Tiɲɛ yɛrɛ la. baara in bɛ kɛ ten de bon o de ye problème ye quoi c'est à dire il nous faut des responsables K'u jɔ minnu dɔrɔn. bɛ se ka tabali gosi CEDEAO fana ɲɛkɔrɔ Ahɔn. aw bɛ ka nin min fɔ A ti ɲɛ. a ti ɲɛ o Mm. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non, tiens. Ah, attends. Ko sugu ye. I. E y'a bɛna ɲɛ- problème dati de kirikara don ta a dun an yɛrɛ ɲɛ b'a la position min na Ayi. jamana in suurula ka ha- se hakɛ min ma ala de b'a dan dɔn A- des milliards et des milliards volatilisés A kɛra. volés mangés K'a n'importe bɛɛ dun. comment Y'a aw bɛɛ bɛ ka minnu lafasa olu de y'a dun Eh, n'u ko k'u bɛ compte bloqué ye u na kɛ gɛrɛnen ye k'u yɛrɛ de furu fara ye a bon c'est compliqué masiri kaba awɔ a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn lakana fanfɛla awɔ n dɔgɔ ko CEDEAO k'u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ mun contre la u k'a fɔ olu ye min mɛn o de ye k'a fɔ ko anw bɛ ka awɔ i k'a dɔn société privée dɔ n'o ye yɛrɛ ye cɛ yɛrɛ ye baarakɛla dɔ société dɔ ye awɔ minnu bɛ awɔ i k'a dɔn Irisila jamana kan tigɛ k'an bɛ k'olu wele awɔ an bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛn na ni ko anw mali de ko mali an bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛn na yalisa olu ka se ka na awɔ i k'a dɔn anw lafasa n'olu y'o kibaruya min mɛn olu y'o kunnafoni min mɛn olu ti don a da fɛ bi eh. olu ti don a da fɛ sini wa a ti kɛ wa a bɛnnen t'olu ma fakiri filɛ l'indicateur de renouveau eh. u ka bi don bɔli i bonya b'a la ne ma bonya a diyara n ye eh. wa ni don dɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma ils sont comme ça ye mhm. eh. ala ka ɲɛ ka d'a ma bɛɛ ni ala cɛ mhm. ala k'a ni sababu bɛn parce que jugu minnu kɔni bɛ yan bi sisan an senkɔrɔla la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma c'est ça le problème ala ka hakili ɲuman c'est à dire que souvent c'est mhm. compliqué euh, pour ce pays là ala k'u sɔn hakili la i b'i yɛrɛ ɲininka bon et puis problème yɛrɛ ye min ye minnu hakili la k'olu karanlen don je suis un juge dɛ je suis un avocat dɛ je suis dɔgɔtɔrɔ dɛ n ye diplôme

aa bɛɛ dɔnna sa o ala k'a ni sababu bɛn ɲɛma dugutigi kɔrɔ Ah. ale kɔni tɛ dugu ɲɛli ale t'o fɛ a t'o fɛ dɛrɛ a t'o fɛ indépendant A ko di? ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye Aha. musa sayon kamara Mm. musa sayon kamara a kumara Aha. a ko ko kunun Ah. mun ye conseil national de la transition Aha. n'a bɛ cnt maaw kofɔ CNT. u kɔni ye sigi belebele dɔ ni ko o boloda Kosɛbɛ. u yɛrɛ jaba la n'o bɛ cicb n'o bɛ o kofɔ Mm. mun ye sigi in kɛnɛ kan Aha. i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye projet belebele o fila o taara projet mun na a bɛ kuma amnistie o kan maa minnu ye kɛra sababu ye ka Laji Burama fanga ni ka a dafiri a ka jan fo ka taa bila mun ye Ba Ndaw fanga la maa minnu kɛra sababu ye ko o fanga kɔni ka a dafiri yafa bɛ se ka kɛ a kɛbaa ninnu ma cogo min na musa sayon kamara ale de kumana indépendant o kɔnɔna o la a ko san kelen ani kalo duuru mun ye Laji Burama fanga a dafirila Laji Burama fanga ko o dafirila mun ye Ba Ndaw fana ale min kun nana ka transition fanga ni ka tɛmɛna ye o fana ka fanga ko a dafirila n'a ma ye k'a fɔ e ɲɛma ko a baara ninnu kɔni ko o kɛra cogoya la mun ye conseil national de la transition olu minnu bɛ wasaden jɔyɔrɔ la bi ɛ kunun u ye sigi kɛ sigi in kɔnɔna u y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu kɛra sababu ye kɛrɛfɛmɔgɔ fo ka taa fara mun ye yɔrɔ jan maaw kan ka Laji Burama fanga bɛ fanga ka dafiri fo ka taa fara mun ye badaw fanga ka a dafiri ko yafa ka kɛ a maa ninnu bɛɛ lajɛlen ko u ma hatɛ ka b'a ka fɔ la a ko ko mun ye kɔrɔfɔ ye ko a cayara a cayara fo k'a fɔ ko a cayara o sabu kɛ maa maa de bɛ yen k'e de bɛ ko in kɛrɛfɛ e de bɛ yɔrɔ jan fɛ faali minnu kɛra a ko kɔnɔna la degun minnu kɛra a ko kɔnɔna la maa minnu kɛra ko ninnu bɛɛ lajɛlen sababu ye ko yafa ka kɛ a bɛɛ lajɛlen o ma Hatɛ ka b'a ka fɔ la ee mun ye Musa Sayɔn Kamara ɔhɔ a kɔni y'a jateminɛ k'a lajɛ uun a ko mun ye Badawu ta ye anhan n'o bɛ Miyankakɛ cɛjan o tɛ ale ye wa kosɛbɛ n'u bɛ ale kofɔ hankɛɛ ale kɔni ta ɔhɔ ee mun ye ale Mukutari Wan ta hatɛ ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ anhan Malidenw ye sigi mun kɛ Laaji Burama fanga a dafirilen kɔfɛ uun ka charte de la transition nin k'o o sigi sen kan unhun o charte de la transition mun n'a a sigira sen kan naamu ee ko Badawu ko o ta o t'o kɔnɔ koyi hatɛ fo ka taa fara mun ye Mukutari Wan ta ɔhɔ o si t'o o kɔnɔ badaw n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ fo ka taa fara mun ye mukutari wani u kan u ka fanga kɔni ko a bɔsira u bolo mun ye mɛ kalo tile mugan ani naani tɛmɛnen badaw waati min na fanga in kɔni ko a dafiri a bɔsira u bolo u kɔni ye fɛɛrɛ dabali kɛ k'u minɛ k'u don bɛrɛ la badaw fo ka taa fara mun ye ba mukutari wani kan ninnu kɔni fiɲɛbɔda dira u ma u kalo tile mugan ani seegin o tɛmɛnnen ka fiɲɛbɔda d'u ma kun fana bɛ a la koyi ka b'a ka fɔ la a ko ko mun ye laji burama ta ye ka foyi t'a la ye charte de la transition kɔni kɔnɔna la o b'o kɔnɔ nka mun ye badaw ta ye mun ye k'a fɔ k'u ka fanga kɔni ko k'a dafiri coup d'état coup d'état kɛ coup d'état kɔnɔ k'o kɛra badaw ta ye wa ko mun ye charte de la transition badaw ta in kɔni ko a t'o kɔnɔ a ma ɲɛ mun kɔ e ɲɛma mun ye CNT maaw ye u kɔni ye loi in fila bɛɛ lajɛlen ka voté kosɛbɛ a ko mun ye CNT kɔnɔna la maa bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn kunun olu bɛɛ lajɛlen de y'a jira k'a fɔ ko nin sariya in k'u jɛnna n'a ye bi k'u u jɛnna n'a ye sini maa fila olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu t'a la awɔ maa fila wɛrɛ olu ma ye ko in yɛrɛ kɔni o kɛnɛ o kan naamu hatɛ ka b'a ka fɔ la hatɛ a ko maa minnu bɛ yen ko fanga in dafirila u kalo tile tan ani seegin san ba fila ani san mugan mun ye asimi goyita ale tun ye sɔrɔdasijɛkulu ninnu ka ɲɛmaa ye wa ko yafa bɛna kɛ u bɛɛ lajɛlen ma a k'a ta fo ka taa bila mun ye badaw ta ko yafa kɛra u bɛɛ lajɛlen ma sariya in kɔni a wotera kunun mun ye CNT o kɔnɔna o la fatiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant o kɔnɔna la musa sayɔn kamara ale kalimukalatigi bonya o b'a la N dɔgɔ Karimu Isa b'i fo ka waleɲuman dɔn n dɔgɔ y'o de f'i ye min ye awa i k'a dɔn CMA CMA awa i k'a dɔn k'u fana wulilen bɛ k'u jɔ masiri don a bi sɛbɛnden kɔnɔ sɛbɛnden min ni an ko a ma ko Soir de Bamako ka bi don bɔli ko CMA k'a fana wulilen bɛ k'i jɔ ŋunuŋunu kuma minnu bɛ yen n'olu kɔni awa i k'a dɔn n'a bugusolen don jamana fan bɛɛ fɛ bi n'a jiralen bɛ k'a fɔ kɛlɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Wagner ye awa i k'a dɔn lakanatɔn belebele n'a bɛ awa i k'a dɔn silakaw fɛ yen n'a bɛ wele ko Wagner hmm. Wagner awa i k'a dɔn o jɛrɛ jɛkulu in i k'a dɔn ani anw ka jamana faamaw hmm. k'an bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛn na hmm. k'a jira k'a fɔ k'u bɛna anw dɛmɛ k'an lafasa a k'o de siratigɛ la sema a ye papali bere ta dɛ nafisa suwayidu ale de y'a kuma fɔ k'a bin a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye dabalibanko ye sabu sema maaw u ka paji min bɛ yen n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o bɛ facebook kofɔ kalo tile tan ni duuru n'o bɛnna utukalo ma san 2021 coordination des ments de l'Azawad sema y'a jira k'a fɔ mm. mali a gouvernement awo ani awa i k'a dɔn wulikajɔ min bɛ ka kɛ ko Wagner mm. risilakaw ta nin awo k'u bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛn min na sema mɔɔw y'a jira k'a fɔ k'u t'a la bi mm. ah. u t'a la sini wa a ti kɛ wa a bɛnnen tɛ olu ma wa awa i k'a dɔn u y'a jira u ko n'i ye nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min awa i k'a dɔn nin maa kofɔlen minnu filɛ nin n'u kuma bɛ ka fɔ mɔgɔw don minnu dɔnnen don kosɛbɛ awa i k'a dɔn jamana wɛrɛw kan u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu na ani kɛlɛ min jamana wɛrɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa i k'a dɔn siri jamana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Centrafrique ani jamana caman bɛ yen dɔgɔ minnu awa i k'a dɔn ni kɛlɛ b'olu ka yɔrɔ ninnu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na ani u b'u sen don ko min na k'u dɔnnen don kosɛbɛ o don minnu awa i k'a dɔn u ti tɛmɛ kala la k'a ka dɔgɔ siri kɛba a ko n'i ye jateminɛ kɛ sema awa i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ k'o de siratigɛ la k'u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini wa u bɛ kangaridakan fana kɛ dɛ ni awa i k'a dɔn an y'a kɔrɔbɔ mali an ka gouvernement nɔ kɛ sɛbɛn na k'a fɔ k'a baara ka daminɛ ni fɛn o fɛn min bɔra o kɔrɔ maa nɔ tɛ k'an ka gouvernement awa i k'a dɔn k'o de nɔ don Masiri Kɛba a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye sema maaw ye o kɔni ye nin bɔ ka bin u y'a jira k'a fɔ ko fɛn kelen pewu de bɛ yen min bɛ se k'a to jamana in bɛ lafiya o de ye awa i k'a dɔn accord ye accord min bɛ yen ni bolonɔ kɛra a la Algérie n'a bɛ wele ko accord d'Alger o kelen pewu o waleyali k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye awa i k'a dɔn ni jamana ni an bɛ lafiya an bɛ basigi min nɔfɛ n'an bɛ o la a k'olu b'o la waati min risilakaw fɛ yen awa i k'a dɔn risilakaw ka maaw y'a jira k'a fɔ ko awa i k'a dɔn ka kumalasela dɔ bɛ yen n'o ye porte parole ye n'a bɛ Kremlin porte parole kofɔ a b'i n'a fɔ olu fana ka kuluba o y'a jira ko bɛnkan tɛ olu ni mali cɛ bɛnkan ma tɛmɛ olu ni mali cɛ wa risilakaw ka maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko awa i k'a dɔn bɛnkan tɛmɛna ni mali cɛ ɔ nin bɛɛ ye tubabukanw ye nin bɛɛ to yen nka fɔsiri kɛba a k'o kumana sa min ye awa i k'a dɔn nin ko in Awɔ. kab'a kunnafoni dira Eh. faransi n'o ye nansaraw ye Daga o wulila. kɛlen bɛ i b'a fɔ ko jɛgɛjalan bɔn bɛ jakuma tɔn kan Walayi. u bilisa ɲaaminen don u t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen A ɲaamina wa dɛ. min ye kunnafoni ye Ɔhɔn. fɛn fɛn baara kɛlen bɛ mali kan Iya. u n'u ka escrocs n'u ka awa i k'a dɔn fasoden Ka jugu tipiliw. minnu bɛ anw senkɔrɔ yan Awɔ. u kɔni kɛlen bɛ k'u ka lanpan de baara kɛ anw kan yan Awɔ. min bɛ se ka kuma arajo la o Ɔhɔn. min bɛ se ka kuma facebook kan o Awɔ. min bɛ se ka min kɛ Tele. dɔgɔ o bɛ k'o kɛ Awɔ. dɔwɛrɛ tɛ koyi Ɔhɔn. ka maliyɛndenw hakili ɲaami Kosɛbɛ. ka an bɔ ɲɔgɔn na A ti ka ɲɛ o. fara fara Awɔ. ka dugu in ci awɔ u yɛrɛ sɔrɔ a ti ɲɛ nka ni ala sɔnna a ma mm. faransi tɛ dɛ ayi u ka fɛn wɛrɛ fara faransi kan awɔ anw bɛ ala bolo awɔ wa foyi tɛ se ka anw sen ah, fɛ ka bɔ an kɔrɔ ni ala ka jɛ fasiri kaba ah. a ko faransi faransi u kɛlen bɛ i b'a ko jɛgɛjalan bɔn bɛ awɔ i k'a dɔn jakuma tɔn kan fasiri kaba y'a jiro dilan sa k'a fɔ min ye sema ye a ko ne ye nin kankarida kan kɛ wa faransi fana awɔ i ah. k'a dɔn a wulilen don nka a bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ fasiri filɛ min ye awɔ i k'a dɔn suwari de bamakɔ ko min ye nafisa suwayidu ale ka fasiri don u ka bidon bɔli i bonya b'a la ye aa ɲama ɛɛ n ko wagner ko in kɛ bɛ kɔlɔlɔ de ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛ bɛ ka wa n bɛ min f'i ye awɔ ni mali ko k'a tɛ fɛn o fɛn min fɛ ahan sema b'o de kɛ awɔ donc ni sema fana ko k'a tɛ fɛn o fɛn min fɛ Ahan. i b'a sɔrɔ anw ka nafa b'o de la Awɔ. u ni faransi bɛ ɲɔgɔn bolo wa an b'a kɛ piyan siga foyi t'a la n'a kelen tɛ fiyewu A bɛ kɛ. asimi wuli a bɛ kɛ

bɛɛ b'a kalama n'u ka escroc minnu b'an kɔrɔ yan n'olu nana k'u bɛna fɔ anw ɲɛna ah. ko wayi ko eh, eh, eh, wayi tubabuw ah. bɛ k'a kɛ tan faransi bɛ k'a kɛ tan kalo joli san seegin san seegin awɔ aw bɛ anw bara yan dɔ de bɛ ka fara a kan huit ans n'u tɛ en train de souffrir n'u tɛ ni ka na an minɛ bamakɔ yan ah. ni b'anw b'a fɔ ko kidali ka bɔ kidali ka na ko dugu bɛɛ minɛna eh, fo bangida yaga ah, aw nana ka na eh, sasali kɛ ka taa o dan kidali awɔ an ma tila o kɛlɛ yɛrɛ la fɔlɔ ayi bɛɛ b'a dɔn faransi ye min kɛ bɛɛ b'a dɔn ko la wa bɛ mun na ye bɛɛ b'a dɔn ah, an ma eh. tila o kɛlɛ la fɔlɔ sisan problème nalen don fo au sud ah. fo yɔrɔ jumɛn yɛrɛ an kɔrɔ yan an kɔrɔ yan jɛma ni jijɛniw ni fɛnw nara a bɛɛ ye problème ye a bɛɛ kulikoro n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min b'an lafasa aw k'o kana kɛ a bɛ kɛ o tuma anw ka yɛrɛmahɔrɔnya ye nkalon ye wa o tuma Mali anw ka taa yɛrɛ ye wa n'an ka ɲɛmaaw k'u bɛ min kɛ an man k'u dɛmɛ o la u bɛ dɛmɛ u bɛ dɛmɛ ni min ye nkalon an b'a f'u ye karisa nin ye nkalon a kana nin kɛ nin ma ɲi o bɛ se ka f'u ye a sira fɛ mais kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don tiɲɛ bɛ fɔ a bɛ fɔ tubabu kɔni t'a kɛla gansan ayi

siga t'a la ah, aw ko aw bɛ jamana basigi de fɛ nka ɲɛmaa bɛ ɲɛ umaru an ko i ba bisimila ale de kumara suwari de bamako o kɔnɔna o la walayi i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la bisimila mun ye ŋunuŋunu kuma mun na a bɛ senna nin waati n'a bɛ irisiw ka mɛrɛsɛnɛri na a b'o olu nali ko kɔfɔ kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔna o la maa mun bɛ bi n'a ye cnt maaw ka kumalasela ye n'an k'a ma ko porte parole ɛ a fɛnɛ bɔra a kumara dɛ fɛn mun bɛ a kɔnɔna la ko in bɛ cogo di a y'i da don a la ni ka a fɛsɛfɛsɛ Umaru an ko i ba Umaru ko di a ko ko Mali an ka jamana kɔnɔna la bi mm. ko kuma ko a cayara i bɛ na ye k'a fɔ ko kuma mun cayalen don k'a jira k'a fɔ ko ba Maliba ko u ni Urusilakaw kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko a kuma ko a cayara mm, mm. masakɛba ka fɔ la a ko n'o y'a sɔrɔ an ka jamana marabaaw olu kɛlen bɛ k'u da gulɔbaranin sigi a bɛ waatinin bɔ u t'i ka kala d'u tulo ɲinina ka bɛn nin kɔrɔfɔ in ma faransi faransi ye babalikan caman fɔ nin waati laban ninnu na o bɛɛ n'a ta mun ye an ka jamana faamaw u ma kala kɔni don u ɲin na ka bɛn kɔrɔfɔ in ma nka fatirikɛba ka fɔ la a ko ni cɛkɔrɔba n'i y'a bugɔ a kɔrɔ la a na dimi nɛ o siratigɛ la ko mun ye an ka CNT porte-parole ye n'a kofɔra a bɛ abubakar siriki fɔnba a b'ale ko fɔ ɛ ale kɔni bɔra k'a ko in ka a jɛnsɛn ka a fɛsɛfɛsɛ k'a kolo n'a bu bɛɛ lajɛlen k'u bɔ ɲɔgɔn na A tora ka fɔ la a ko ko kibaruya kɔni ko a bɔra mun ye CNT maaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ mun ye bakari siriki fɔnba ale de y'a jira k'a fɔ ko ŋunuŋunu kuma hakili ɲaami kuma ani nkalontigɛ minnu bɛ senna nin waati in na nin kɔrɔfɔ in kan ko a tɛ ɲɛ abada ko fo olu fana ka bɔ u fɛ ta fɔ ko in na u ka kuma in bɛ cogo di ni ka a da malidenw tulo kan a mun ye Mori Kanku i ba, ale ko ko Abubakari Sidiki Fɔnba, ni CNT maa don, ale ka fɔ kɔni a la, a y'a jira k'a fɔ ko siga foyi t'a la, Mali ni Irisila jamana, waati tɛmɛnenw na an bolo kun dilen don ɲɔgɔn ma, wa mun ye ko a teriya, ko siga foyi t'a la ko a bɛna segin, mun ye Abubakari Sidiki Fɔnba, a ko ko an ka sanubɔ dingɛ dɔw bɛ yen, kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Buguni kɔnɔna la o sanubɔ dingɛ ninnu ko a bɛɛ lajɛlen taara ka di mun ye risilaka dɔ kɔni ko o ma o jɛlen i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ bugun bugun juma in bɛ buguni kɛrɛfɛ n'o bɛ se ka fara kan a caman bɛ yen a bɛ taa dɔn naani bɛ taa dɔn min bɛ tɔw bolo a ma yɛrɛ sɔrɔ o la bɛ se ka ta k'an bɔ bolo la u k'o dun ma mun ye bɔkar siriki fɔnba eh. a kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye sanubɔ dingɛ minnu n'olu bɛ buguni nin waati in na ko siga foyi t'a la ko o dira mun ye irisilakaw kɔni u ma. irisi sosiyete dɔ kɔni bɛ yen. ko o taara ka kalifa u ma. mali ani irisi k'u ye bolodiɲɔgɔnya kɛ o baara ninnu na mun ye abɔkar siriki fɔnba a ko ko an bɛ don min na ko bi mali ye mali de ye wa an ka jamana an ye yɛrɛmahɔrɔn ye wa an ka jamana k'a fɔ ko an bɛna to jɔnya de bolo la bilen wa an ka sanubɔ dingɛ ninnu a kun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ k'a fɔ ko a bɛna to cogoya kɔrɔ la wa an ka lakanabaa ninnu olu ka ko tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ k'a fɔ ko ko ninnu bɛna to o cogoya bilen wa ko o tɛ kɛ abada ko mali mali wulilen de filɛ ka a jɔ ni abakar siriki fɔnba a kuma dɛ y'a jira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la mun ye sosiyete risi dɔ bɛ yen mun ye sanubɔ dingɛ ko a taara ka di o ma buguni kɔnɔna o la n'a m'a ye k'a fɔ ko sanubɔ dingɛ ko a dira mun ye o sosiyete risi min ma k'u ka maaw de lana maa min bɛ kɛ sababu ye ni k'u ka sanubɔ dingɛ ni ka a kisi mun ye juguw tɔɔrɔ ma cogo min na mun ye abakar siriki fɔnba a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko o kɔntɛkisi de kɔnɔna la ko mun silakaw kɔni n'an ko ye k'a fɔ ko sanubɔgɔ dingɛ di u ma u bɛ na ni sɔrɔsilaka dɔw de ye sɔrɔsilaka minnu bɛna sanubɔgɔ bɔ dingɛ ni ka a kisi fatigaba ko a ko n'o o taara dɔɔni dɔɔni ten i bɛ na ye k'a fɔ ko siga foyi t'a la mun ye irisilakaw ka kɛlɛkɛcɛw k'u bɛna cun anw fɛ yan n'u ye ka terrorisiw ni k'u sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ fɛɛrɛw de don kosɛbɛ Patriba ka fɔla mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba a ko an bɛ don min na comme bi gɛlɛya min bɛ Mali yɛrɛ kan dɔw de kɛlen bɛ k'a kɛ min ye u jago jagobolo yɛrɛ kɔni ye wa dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ k'a kɛ u yɛrɛ jamanatɔn ni jamanatɔn ni ɲɔgɔn cɛla la fadenya kɛlɛ min b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka na o mɔnɛ bɛɛ lajɛlen bɔ an ka Maliba o la Abubakar Sidiki Fɔnba ale de kumalen don min ye Soir de Bamako o kɔnɔna o la a y'a jira k'a fɔ hali bi a y'i da fɛsɛfɛsɛ mun ye accord accord de défense o mun bɛ anw ni faransi cɛ u k'o papier fara abubakar sidiki fɔnba ka fɔla u k'o fara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la bi n'a bɛ transition fanga o kofɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni accord de défense mun na a kuma a bɛ fɔ tan ko makɔrɔn faransi aw ni anw ka lakanabaa anw ni anw marabaga minnu jɛra ka aw bolonɔ bila nin sɛbɛn ninnu na waati tɛmɛnenw na ko a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ sɛbɛn in an k'a kalan kura ye o fɔlen min ye makɔrɔni ɲɛna a y'i dagolo baranin sigi ka kuma kɔrɔfɔ in na Nura FM. makɔrɔn Ɔhɔ. a tigi kala yɛrɛ don nin na Ɔhɔ. ɛ nin ka bɛn kɔrɔfɔ in ma Kosɛbɛ. abubakar sidiki fɔnba ka fɔ la Naamu. a ko k'o de kɛlen bɛ sababu ye bi Mm. accord in Mm. ko makɔrɔn tɛ fɛ k'i da don a kuma la bi Mm, a tɛ fɛ mm, k'i da don mm, kuma la mm. sini A dun da bɛ don a la dɛ. accord in dun filɛ nin Aha. n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Aha. mali Ha. ko walasa ko mali bɛ se ka wuli k'a jɔ Ha. fɔ accord in ko a ka kurakuraya Walahi. accord in ko a ka kurakuraya Fɔlɔsibili k'an fa Abubakar sidiki fɔnba ka fɔ la fɛn tɛ maa don a ko an bɛ taabolo min na bi ko siga foyi t'a la faransi aw yɛrɛ b'a dɔn accord kɔni a kɛra anw ni ɲɔgɔn cɛla la ko accord in a y'a dan jira a dan jirala accord in na ko a tɛ se ka tɛmɛ nin kan abada n'a ma ɲɛ ko a y'a dan jira anw bɛ fɛɛrɛ ni dabali de kɛ maa minnu bɛ se ka anw bɔ nin dingɛ kɔni kɔnɔna o la abubakar sidiki fɔnba ka fɔ la a ko o de kɛlen bɛ kɔrɔfɔ ye bi Han! Min ye kɔrɔfɔ min kɛlen bɛ ka makɔrɔn. Walayi. K'a kɛ i n'a fɔ ko min ye jɛgɛ ye. Ɔhɔ! Jɛgɛji bɔnnen min ye jakuma tɔn kɔni o kan. A banna! A bɛ sigi a tɛ jɔ. O b'a fa. Irisiw ka maa minnu bɛ ka fɔ nin ye. O b'a fa. K'u bɛ nalen. He! Ɛ k'o de kɛlen bɛ sababu ye bi. Abudu Asimi! Aa ko ka makɔrɔni. Ɔ nson! A tɛ sigi. Nege aya Asimi! A tɛ jɔ. Est ce que. A tɛ sunɔgɔ. A banna! Fasiru don. Ɔhɔ! Sɔgɔmada in na anw kɔni y'a sama ka bɔ min ye Soir de Bamako o kɔnɔna la. He! Umaru an ko i b'ale kalimukalatigi bonya o banna. Malidennu yo anw faso kunnawolo la. Malidenw yo an faso hɔrɔnya la a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se marifa ta la an ye marifa ta ka maliko kɛ kunnawoloko ye a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se irisila kɔrɔsa an ye irisila ta ka maliko kɛ kunnawoloko ye a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se ka faransi kan kari a kari la b'u kan kari yan ka maliko kɛ kunnawoloko ye malidenw yo an faso kunnawolo mali den yo an faso hɔrɔnyara nka an bɛ taa ni fasiri an ka taa fasiri min b'a ta Nura i k'a dɔn Tiɲɛ. k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn aujourd'hui Awɔ. ale ko don a bɔko kɛmɛ fila ani bi seegin ani kelen Mun bɛ yen? bi jumadonya in na kalo tile tan ani wolonwula Awɔ. n kɔrɔkɛ tulo b'an na daramani kulubali Kulu. daramani eh, siribe Siribe. an b'a fo K'a siribe. k'a wale ɲuman dɔn Tiɲɛ. sanga ani waati Awɔ. ko ne ko kɔrɔ darama Eh. k'a bonjour Awɔ. ee kɔrɔ dara ka irisila ko fana tɛ dɔɔnin ye dɛ Ah. olu y'u si bɛɛ kɛ ameriki jamana ninnu nka a ka irisila ko kɔrɔ dara a ka foli b'i ye dɔgɔw ka bɔ yen arajo ye nura fm ye kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru soixante euh, seize 33 43 03 man kaɲi an ka taa fasirijɛkulu don aujourd'hui n dɔgɔ min ye dugu wuli asimi lakabana asimi nɛgɛ aya asimi a ye mun kɛ tuguni

a y'a kɛ kun min na hali n'o ma fɔ sa fasirikɛba ko awɔ a ko fait chevalier du Mali à titre étranger mm -hmm. le 10 juin mm -hmm. Assimi retire la médaille au général ah. Alain Vidal de Barkhane yo yo n ko n ka dɔnkili kun de b'a la lahawla nin cɛ in nanzaraw ka général don médaille de dira a ma a tɔgɔ ye ko Alain Vidal Vidal Barkhane tɔgɔ la awɔ

u b'a dɔn k'a fɔ k'u ni maa bɛ ɲɔgɔn na zen na. ee n ko. yee. ne ma maa ye min kɛ jugu ma k'asimi bɔ. ale tɛ kuma o a tɛ kuma u fɛ. ayi. wa a b'a ka kɛtaw kɛ a b'i sigi. a b'i sigi k'u lajɛ. u bɛ t'o bɔ babo de la yen. awɔ kuma fu fu fu wa fu. n ko min ye awa i k'a dɔn faransi ye anw kolonize. tiɲɛ don. tiɲɛ don dɛ. awɔ siga t'a la dɛ. u y'an kolonize. o tɛ tiɲɛ o kɔni siga foyi t'o la. wulibali don. nka. nka. aa u fana kan k'a dɔn sa dɛ waati dɔ. dɔ kɛra dɛ. dɔ kɛra u balola an joli la ten. ayi dɔ kɛra an kan. dɔ kɛra. balola an joli la ten dɛ ɛ ɲɛma u k'a to an fana ka firifiri faransi yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ kɛ Ah. n ko fa- faransi ye quatrième puissance de ye eh, sanuko la sanu dingɛ bɛ faransi an ma nin ɲɔgɔn ye dɛ u b'a bɔ min an ka sanu fasirikɛba a ko general dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko alain vidal Vidal. donc ale chevalier de l'ordre national tɛ bilen dɛ mali tɔgɔ la u k'a bɔ an ka papiyew la u k'a tɔgɔ tɛ o la bilen A banna. kunnafoni in kɔni dira awa i k'a dɔn utukalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen kɛra. a ko nin cɛ in min ye awa i k'a dɔn commandant de tun don force Barkhane o tɔgɔ la tiɲɛ anw ka jamana kɔnɔ o de siratigɛ la ka fara maa wɛrɛw kan a n'olu médaille awa i k'a dɔn o dir'u ma kalo tile tan n'o bɛnna juin kalo san 2021 kosɛbɛ chevalier de l'ordre national du mali awa i k'a dɔn dunanya sira fɛ o taara ka d'u ma nka bi fasirikɛbaa ko ko awa i k'a dɔn min kɔni na asimi ye cɛ in ka médaille bɔsi a la a ɲɛfɔ k'a jira a la k'a fɔ ko awa i k'a dɔn a tɛ médaillé ye bilen mali tɔgɔ la k'i k'a dɔn k'olu kɔni ma o dogodogoniɲɛw dɔn nka siga tɛ min na médaille kɔni bɔsira ka bɔ nin general in kama na sɔrɔ min ye barikani tɔgɔ la anw ka medayi bɔsira ka bɔ a bolo parce que kaba a ko nin ko in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni a na kuma awa i k'a dɔn a bɛ mɔgɔw kamanagwan sabu nin waati na min ye bamakɔ ani pari ni ɲɔgɔn cɛ furugufuruguw bɛ yen dɛ furugufurugu in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sabula awa i k'a dɔn transition mɔgɔw kɛn bɛ k'u ɲɛ maanabɔ irisilakaw fan fɛ o tuma sa min ye a ko ye a kɛn bɛ awa i k'a dɔn kabako den min ye awa i k'a dɔn maa yɛrɛ t'a dɔn nin ko in awa i k'a dɔn u bɛna laban cogo min nka ka kɔni tɛ min na ani faransi ni awa i k'a dɔn anw ni ɲɔgɔn cɛ ɛɛ k'a dɔn a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ ɲaamini don misiri kiba y'a jira o de la a ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ a kɛra o waati in de la min ye asimi ye commandant de force barkhane le général de division marc awa i k'a dɔn conruyt ani awa i k'a dɔn nin cɛ n'o ye alain vidali médaille kɔni dir'u ma nka alain vidali ta in o de bɔsilen filɛ nin ye a la min ye awa i k'a dɔn ministre de la défense et des anciens combattants colonel sadio kamara ale de y'a di a donni kama kuma caman fɔra fɛn caman fɔra sabu ninnu waleɲuman dɔn maliyɛn taalan de ye o ye anw b'a dabɔ o de kama nka maa ŋaniya jugu dɔw bɛ yen ni ala cɛ u ni waleɲuman dɔn y'a yɛrɛ u n'o man kan fiyewu nin cɛ in sen bɛ o la a na kɛ nka nka anw bɛ se ka walawala ni min ye o de ye awa i k'a dɔn medayi dira a ma Awɔ. ni asimi a retiré la médaille au général alain vidal A banna. de barkhane A banna. fasiri filɛ nin ye A n'a mankan de. mɔgɔ min ye abayi N'a mankan o. aujourd'hui Ahan. o ka babu dɔ ye bonya b'a la o y'a a diyara n ye aa nin cɛ in tiɲɛ yɛrɛ la ayi ba tisa ka na n ko a ka sira tɛ ko la a da tɛ kuma na wa o sɔrɔ travail ma a banna baara bɛ kɛ dugu jukɔrɔ de a ka ye sanfɛ dɔrɔn a ka kuma man ca baara bɛ kɛ duguma a ka ye sanfɛ wa sisan n k'o de don anw tɛ ɲuman fɛ koyi awɔ u tɛ ka fɛɛrɛw tigɛ sa a tɛ ɲɛ o ala ka bɛɛ sara i diinɛ n'i ŋaniya la fɛɛrɛ ninnu tɛ ɲɛ koyi a tɛ ɲɛ ala ka bɛɛ sara i diinɛ n'i ŋaniya la a banna an kɔni t'a dɔn fɛn wɛrɛ min b'a kɔrɔ dɛ awɔ an tɛ asimi dɔn mm. an ma surunya ka gɛrɛ a la ayi an t'a ala deli yɛrɛ ka gɛrɛ a la awɔ mali ko don an bɛ mali de la mali nka min bɛ ka kɛ mm. tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn lakanabaliya o ɲɔgɔn ɲɛnɛ don tiɲɛ don awɔ a nana o sɔrɔ yen o kɛra nka an ka a fɔ a ye mm. a k'i cɛsiri o fana bɛ se ka ɲɛ cogo parce que nin ko in bɛɛ ye o lakanabaliya in de fɛn ye awɔ o kɔlɔlɔ de don i b'a ye sisan sa ye min fɔ kunun o de don koyi tubabuw bɛ wuli sisan ka fan bɛɛ kɛ mankan ye an ye nin faga yan fɛ u bɛ attentat bɛ kɛ bamakɔ yan fɛ a bɛ kɛ yan nin yɔrɔ in na u bɛ yɔrɔw don don ɲɔgɔn na ka an jamanadenw la panike o tuma u ka communicateurs minnu bɛ mali kɔnɔ yan olu bɛ baara kɛ olu bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ an y'a fɔ mali bɛ tan an y'a fɔ attaque bɛ kɛ an fɛ nin bɛ tan ayiwa venez u bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ o tuma an kunkolo bɛ sɔrɔ ka ɲagami awɔ an yɛrɛ dama bɛ kari ɲɔgɔn na an t'a dɔn an bɛ min kɛ mais il faut reconnaître que ces gens là ils sont très forts en communication. ah non non non u fana wari de bɔ koyi. siga t'a la dɛ. u b'a bɔ di. ils sont très forts en communication. u b'a bɔ di. donc fasodenw. ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na. amina minnu bɛ yen n'u ŋaniya ka jugu jamana in contre la. awɔ a y'ala kama a ye sabali. ala k'u sɔn hakili la. amina yarabi. ala k'u sɔn hakili la. faransi ta ɲɛnen don. ayi e den n'i mɔdenw de bɛ yan. walayi ani i fa n'i baw de bɛ yan. olu de bɛ yan dɛ. n'a firila cogo min a bɛ k'i ɲɛna o. jama bisimila n'i ye mɔni mankan mɛn ko ala ka diɲɛ wuli ah. a tɛ taa k'a n'a ka walankolon yɛrɛ to siga t'a la ne bɛ n bolo don a don mun ye dabaliba ne b'ale ta ti caw mm, mm. dabaliba n'i ye ale ta lutte contre la corruption Aho. et la délinquance financière Kosɛbɛ. a tɛ yuruguyurugu o kofɔ wa A b'o de fɔ. dunkojugu a t'o kofɔ Mm, mm. ɛ ko sɔɔni minisiri dɔ bɛ yen Ah. a ko a bɛna taa jɔ kiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ wa Aha. ɲininkali dun min ko a sigilen bɛ Ɲin- ɲininkali gɛlɛn. minisiri kɔrɔ don Ah, awɔ Fa terikɛba min ye lamini sisogo ka bɔ dabaliba o kɔnɔna o la u bɛna fana wele a bɛ wele dɛ a ye cɛnɲɛni kɛ a ye mangement kɛra ayiwa bisimila ma lamini sisogo bisimila a ko ko siga foyi t'a la min ye yuruguyurugu a kasa wulenba ko don an ka jamana in kɔnɔ la min ye transition fanga yɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛla ko o b'a la koyi sabu min ye minisiri dɔw bɛ yen ɛ k'u ye mangement kɛ y'a dun bisimila a dun fo ka taa se a dan A terikɛba mun ye lamini sisogo ye a ko waati min na laji burama fanga ale dafirila o sabu kɛ mun ye yuruguyurugu a bɛ ala ka jamana in kɔni ka a nɛsanse laji burama fanga yuruguyurugu min kɛra a kɔnɔna la malidenw ma deli ka a ɲɔgɔnna ko o ye waati min na fanga in kɔni a dafirila maliden caman kɔni jigi sigi la ko sabu kɛ ko maa minnu nalen filɛ fanga la nin waati in na Naamu. ɛ, ko mun ye yuruguyurugu ko nin ye a bɛɛ lajɛlen ko nin ye a bannen ye Walayi. fa terikɛba lamini sisogo Aha. a ko ko minisiri min bɛ yen Ah. a bɛ gouvernement o kɔnɔna o la Aha. ministre de transport A tɛ. et des infrastructures Ahɔ. Ah, mi- u tɛ maakɔrɔ ye wa A tɛ. a tun bɛ gouvernement in kɔnɔna o la Aha. marché caman de bɛ yen Naamu. a y'a di gré à gré Ɔhɔ. ɛ, ko k'a sɔrɔ ko maa t'a kalama Ha? mun ye fa terikɛba lamini sisogo namu a ko ko minisiri min bɛ yen n'a bɛ makan fili sisogo n'a b'ale kofɔ mm. ale tun tɛ minisiri ye minisiri min na a tun bɛ ministère de transport kosɛbɛ des infrastructures a tun t'o la wa awɔ yanni gouvernement kɔrɔ in ko o ka ci fa terikɛba ka fɔ la a k'u ye jateminɛ kɛ mm. mun ye nin minisiri kɔfɔlen ye n'a bɛ makan fili sogo n'a b'ale kofɔ a ye affaire dɔ kɔni kɛ mm. a ko yuruguyurugu caman ko de b'a a kɔnɔna o la a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ sira ko mun na a fɔra sira mun b'a gosi mun ye sebare ka taa fo mɔti o fɛ route nationale rn six ɛ na a kuntala janya ko a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri tan ɲɔgɔn na o kan k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin sira kofɔlen a ko mun ye nafolo kasabi mun o fɔlen don a fana la ɲɛma ko a bɛ maa kamana a bɛ o gan Fa terikɛba ka fɔ la halibi a ko n'an taara ɲɛfɛ nafolo kasabi don mun n'i y'a sigi min ye kɛmɛ kɛmɛ sarala bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ɲɔgɔn na min ye banki dɔ kɔni bɛ yen n'an k'a ma ko BOAD o de dɛmɛ ta ni ka an sɛgɛrɛ fa terikɛba ka fɔ la a ko mun ye sira ninnu baara a tun ka kɛ san saba o de kɔnɔna O la nka mun ye sira ninnu baara waati bɛɛ lajɛlen na ko bɛn kɛra a kan k'a fɔ ko ka sira ninnu ko k'a ta k'a di maa ma mm. entreprise min bɛ yen n'an k'a ma entreprise générale Mamadu Kɔnate EGK a t'o ye wa ko a nafolo kasabi ah. k'a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari bi saba ani fila CFA wari miliyari bi saba ani eh, fila. Patba ka fɔ la a ko ko o dɔrɔn tɛ ko k'i bɛna na k'a fɔ ko min ye makan fili sisogo ye waati min na k'a to minisiriya la hali bi ko min ye yɔrɔ min bɛ yen ni banankɔrɔ ka t'a bila joro a kuntaala bɛ t'i jɔ min ye kilomɛtiri bi naani ani duuru la o bɔlen kɔfɛ sira min bɛ n'a bɛ bɔ sandare ni ka tɛmɛ kayi o fɛ a ka ka tɛmɛ fo bamakɔ kolokani jɛma sandare kidira ninnu bɛɛ lajɛlen u taa sɔrɔ a la kilomɛtiri kɛmɛ wolonwula tan a tɛ ka fɔ la a ko waati min na mun ye makan fili sisogo ye a tun bɛ nin minisiriya in na a kɔni ye nin marché nin ka a ta ka di mun ye an ka minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka waga ne kunna o tɛ aliseni sanu ye wa ale don aliseni sanu a waati ko ale ye fɛn in bɛɛ lajɛlen labɛn ka bɛn miliyari bi wolonwula o ɲɔgɔnna o ma anterepirisi min bɛ yen ne baara in taara ka kalifa o ma o ye ko in devis bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn miliyari bi wolonwula o ma a banna mun ye minisiri ye ah. ale kɔni sira de ko ka wari ka a bɔ kosɛbɛ waati min na wari a bɔra ah. a ko mun ye makan fili ye ah. a taara marché nin ka taa ta ka di sinuwaw ka entreprise dɔ ma a banna entreprise min n'an k'a ma ko kovɛki o kuntaala k'a bɛ t'i jɔ miliyari bi seegin ani duuru minisiri dun ye baara in kɛ ka bɛn miliyari bi wolonwula a de ma miliyari tan ni duuru mun faralen filɛ a kan ye o miliyari tan ni duuru k'o tun bɛ jɔyɔrɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ dɛ wa a tun bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ wa ko min ye manku ye mm. n'a bɛ yuruguyurugu kofɔ a kasa caman bɛ yen parce que jan don a don n'a nataw la an b'a fɔ an bɛna a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lase lamɛnnikɛlajɛkulu kulu ma an y'a sɛbɛn ka bɔ min ye dabaliban kɔnɔ lamini sisogo ale kalimukalatigi bonya o b'a la. dɔgɔ isa sisogo bɛ fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye aw k'a dɔn an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin a ma min ye lasana fofana mm. k'a yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn dɔgɔ n'an bɔr'o la mm. fasoden dɔw bɛ yen minnu fana ka ɲuman kɛ o barika ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ an k'an da d'olu la dɔgɔ nin ye awa k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin anw ka maakɔrɔw ma dɛmɛɲɔgɔnya min don awa k'a dɔn u ka kɛnɛya o laɲinitɔ don a k'o de tigɛ siratigɛ la ko journée de consultation médicale fu falaki i k'a dɔn k'a fɔ min ye maakɔrɔ kɛmɛ saba dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin don association min bɛ yen n'a bɛ wele ko sigida yeelen i k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ awa k'a dɔn ka o maakɔrɔ ninnu awa k'a dɔn k'olu de furakɛ ni ka tila ka awa k'a dɔn fura o ta ka d'u ma Sirikɛ n'o ye mahamadu traoré a ka fasiri don a bi sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko aujourd'hui o jakari awa k'a dɔn aujourd'hui mahamadu traoré ale ka fasiri don mamadu a ko min ye awa k'a dɔn a jɛkulu dɔ bɛ n'an ko a ma ko sigida yeelen a don septembre kalo tile tan ani fila tɛmɛnen yɔrɔ min bɛ n'a bɛ centre de santé communautaire de sabalibugu cɛ n'a b'o kofɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ye don kɛrɛnkɛrɛn don min n'u y'a ta k'a sugandi k'a tɔgɔ da ko min ye aw i k'a dɔn journée de consultation médicale gratuite k'a kɛ fu falaki min ye aw i k'a dɔn an ka maakɔrɔw ka se k'olu aw i k'a dɔn lajɛ ni ka tila ka fura d'u ma o de siratigɛ la min ye aw i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye maa kɛmɛ saba bɔɲɔgɔn n'o ye maakɔrɔ ye olu kɔni de sera ka ta aw i k'a dɔn nin cogoya in na Waziri Kɛba a y'a jira k'a fɔ nin don min filɛ nin ye a denfaya bɛɛ kun Dan bɛ ka di maa min ma o ye n yɛrɛ denkɛ ye awɔ n'o bɛ Abdu Kulubali Abdu n'o b'ale kofɔ Kulubali sigida yeelen awɔ i k'a dɔn o ɲɛmaaba don ale don o de siratigɛ la unhun ale kɔni awɔ i k'a dɔn kɛnɛ kan un Lamini Kɔnɛ ale tun bɛ yen awɔ ale ye maire ka ɔ Sabalibugu extension awɔ o maire awɔ i k'a dɔn o ka ciden don tiɲɛ Siaka Traore un ale ye dugutigi yɛrɛ n'o ye Sabalibugu extension dugutigi ye unhun ale ye o den ye un min ye Buwakari Tunkara Tunkara o ye awɔ i k'a dɔn président ye awɔ commission d'organisation association yɛrɛ awɔ tɔgɔ la tɔgɔma fana tun bɛ yen n'o bɛ maadu fane kofɔ ale ye awa i k'a dɔn association sabalibugu ale ye olu ka awa i k'a dɔn maa ye o tɛmɛnen kɔ adama tarawele ale ye awa i k'a dɔn médecin ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ani dugu in maa yeleke caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na masiri kaba a y'a jira o de la k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye jɔn ko ala i k'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi maakɔrɔw ka kɛnɛya ko o ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a laɲini barika ka bon o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ hypertension ale ni jabɛti o ye bana ye bana min n'a ka jugu anw ka bi maakɔrɔw ma kosɛbɛ Waziri Kɛba a k'o de siratigɛ la